nin kunda tv bɛ a lajɛba ni filɛba ni partage kɛbaw bɛɛ lajɛlen fo bi ye dimansidon ye min bɛnna juin kalo tile tan ni seegin mɔ mali ka sariyasunba min n'a bɛ ka falen an wulila ka se a vote kɛ bureauw la an ye min sɔrɔ ɲininkali kɛlen kɔ cɛ la muso la olu filɛ nin ye ne tɔgɔ ye Hawa Bagayogo Kayi vraiment C'est-à-dire vote nin ka di ne ye dɔwɛrɛ tɛ armée yɛrɛ ye baara min kɛ population ye a ye population sécuriseli min kɛ a da yɛrɛ dɔrɔn ma kɛ ne bɛ voter armée yɛrɛ kama walayi faamaw kama ne bɛ voter o kama mais tiɲɛ tiɲɛ na 2 jours ne y'o de kɛ tagama la carte ɲinini na n taara lycée la parce que n ka vote fɔlɔ kɛra yen n taara yen ko non ko n ka vote laban kɛra yɔrɔ min ko n ka taa yen nɔ plateau n taara yen a ɲinina k'a n fɛn bagayogo fɛn fɛn bɛ yen n t'o si la mais u y'a rassurer ko ni NINA bɛ n bolo n ka na élection don n bɛ taa ni NINA bɛ n bolo n bɛ voter donc mais toujours n votera centre laban min na n ka taa yen n taara yen nɔ tugun u ko k'o délocalisera ko bac kɛlaw bɛ yen nɔ u y'an bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ an taara o yɔrɔ wɛrɛ min na a tɛ yen sisan yan de yɔrɔ sabanan fɛnɛ yɔrɔ sabanan fɛnɛ nɔ tugun ko n tɔgɔ tɛ yan ne tɔgɔ Pascal Sandiakou Konate ne ye président de bureau ye

mun n'a fɔra bɛn kunda efɛn u tun bɛ fɔ tɛ efɛn de la mɛ misabu kɛ efɛn ezw de sera u yan taara feereere ka na an bila bɛn kunda ekɔso kɔnɔ kan n'a bɛ fɔ ko ekɔ ne ka minɛn a dafalen don k'an tɛ saji dilan mobilizsi o de ka dɔgɔn dɔɔninɔni pa que sani i ka yan sɔrɔ a bɛ kɛ baara ye kuwa tuma caman mɔgɔw tun bɛ taa yan fɛ dɛ mais sisan u y'a faamu k'a fɔ ko u bɛna vote kɛ yan de bɛnkunda ekɔliso la u bɛ ka na dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni. ne tɔgɔ Awa Jalo ne bɛ bureau la yan ne ye présidente de ye bureau 5 la bureau tun kan ka kɛ IFM de la mais parce que an ni IFM mɔgɔw ka composition de coïncidera ɲɔgɔn na donc o de ye bureau la transporter ka na n'a ye yan nɔ. Bon o kama mɔgɔ caman fana ma se ka faamuyali sɔrɔ a ko la parce que mɔgɔ caman bɛ taa IFM de la u degelen bɛ IFM vote de la donc o de kama mɔgɔ votant man ca fɔlɔ ne ka baarakɛla bɛɛ nana wa baarakɛminɛn bɛɛ bɛ yen alhamdulilayi. Ne tɔgɔ ye Dorote Dako ne ye présidente de bureau ye yan nɔ Kayi n ka baarakɛlaw bɛɛ nana assesseurs awɔ baarakɛminɛnw dafala awɔ. Ok ne tɔgɔ ye Masire Keyita ne de ye bureau 4 président ye quoi. Ɲininkakali filanan n'o ɲininkakali fɔlɔ n'o ye minɛnko ye eti an ka matɛre bɛ dafalen don ma an y'a bɛɛ sɔrɔ a bɛ dafalen don bɔn mɔgɔ b'a la bɔ dɔndon se tibiri kuwa wala la pasipaso ye tɛmɛmi n' y'a se bɛ dafalen don dɔn ko ka taa se se psima mɛn e dan bi kɔnɔ na den dege dege la ko kɔsi la ni degege wɛrɛ bɔ dɔnku bɛ dafa don yan